E kwuo ma a nụghị gburu nwata mana afụ n'anya ma ekwela ekwu o gburu okenye onu na-ada ma na mmụọ ma na mmadụ na ife na-akụ ugbu a bụ Biafra o'clock were okwu nwa mmadụ wee mere ife tụsara m ozi a ma gere ife onye ozi a kwuru daalụnụ ebe ha na-ezi m ozi m ga-ezi ụnụ ka ha ji na-asọfa m since nya mana agwara m ha na m ga-ekwu okwu a na ọ bụghị ike aka m na ihe ọbụla ha sị m mee na m ga-eme ya wee sị m ijele mụ ga-agwa ụmụ igbo niile na o nwere izuzu nke a na-ezu ugbu a and na izuzu a bụ nnukwute izuzu mụ gwa ya ụmụ igbo niile and o nwere ike ime gị affect mee nwa gị affect ma ngị nwa na ebe ọ ga-eme gị affect because a sị m gwa gị na okwu a na akpachapụghị anya na a ga-alụkwa ọgụ amaghị m ka i si akwadokwa onwe gị maka ị nwere ike nọrọ feelie na o nweghị ihe na-eme mmụọ nke chukwu okike abịama sị m gwa ụnụ na ihe na-eme naanị ndị ga-ala ya ndị ga-agbanarị ihe a nwere ike bụrụ ndị na-anọghị obodo a ihe a ha na-agwa m ọ sị m zie ozi a na ị bụrụ onye igbo ka ị nụ ya na ị na-eche na a na-egwu egwu adịghị egwu egwu egwuregwu adịzikwa na nke a ha sị m gwa ụnụ na ụnụ ejidogo nkịta na ikere na ọ na-aṅazi eze and ọ ga-ata onye ọbụla ụnụ ma na nkịta ara nwere ike ịta onye ọbụla ha sị m gwa ụnụ na nkịta chọrọ ịta kedu nkwado gị and ha sị na ha ga-ebukọ ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ọ kwa ị ma ihe bụ ihe mgbagwoju anya ha ga-eji ya abịa ha ga-abatakwa gị n'ime mana ị gaghị ama ị nwere ike izu ha n'ụzọ ma ị gaghị ama ha ga-abịa be gị oge na phone mana ị gaghị ama dị njikere na ihe m na-afụ mmụọ na-agwa m ha sịkwa m na onweghị onye lara free a sị m onwedị onye gbanarịrị ya elesi nwa anya ka azụ na nwee ike chọpụta nwa ihe a nke na-achọ ime na mmụọ and ndị na-afụ ụzọ ime mmụọ ga-afụ ya ha chọrọ ịkpọrọ unu kpọje ebe ọzọ ka unu hapụ egwu unu na-agba gbawa ihe ọzọ ebe a ka ha na-eje mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe unu mee bụ ndị na-anụ olu m abụ m aka ijele onye mmụọ mara siri ike nke chukwu ha sị m gwa ụmụ igbo niile hapụnụ ebe ahụ anya ụnụ nọ jewenụ ebe a ebe ahụ nwanne ụnụ nọ ebe ahụ ka ụnụ ga-esi laa hapụnụ ebe a gaanụ ebe a ebe ahụ ka ụnụ ga-esi laa unu felụọ ifuru ụnụ gbajọọ nke a mmụọ nyere ụnụ unu ga-alaghachikwa azụ na mbize unu ga-alaghachi azụ na mbize maka na ihe mgbagwoju anya abatago and ha ga-abazi n'ime ụnụ ụnụnwa wee na-amatazi ihe na-emenụ ụnụ pụtazi ụnụ na-ekwu ihe ọzọ ị nọrọzi ebe ị na-egoro ihe ị gaghị ama onye na-ajụ gị ajụjụ ị gaghị ama nọrọ na njikere na ajụjụ ọbụla ị ga-asa mmadụ mara ụdị ajụjụ ọ bụ ị nụrụ ihe m na-ekwu ozi a gara viral onye ọbụla gekwa ntị ọzọ mmụọ sị m kwuo na ha ga-arụbakwa ya n'aka ndị dibịa asị m gịnị ha ga-arụbakwa ya n'aka ndị dibịa ka eji enweta ụnụ easy ka eji enweta ụnụ just obere that's ihe ntịntị enweta ụnụ maka na adịrị afụzie na mmụọ ụnụ niile na-alatazi alata ha chọzi i-use ndị a bazi ụnụ ime mepee anya ka ị fụ ya ị ga-ejezi ndị a na ị jere ịzọ onwe gị ha arụba gị mana ị gaghị ama ị na-anụ ihe m na-ekwu ndị ga-eme nke a bụ ndị dibịa ọjọọ mana ọ bụrụ dibịa nke si n'aka chukwu okike abịa ma ọ gaghị ekwe maka mgbe ha ga-abịa ọ ga-afụ ha gekwa ntị ọzọ gị onye na-awagharị pịom pịom pịom ị chọkwa ka e were isi gị chụọ aja ị nwere ike mana mepee anya gị ọfụma ebe a ka a chọrọ isi bịa ka etikọ nwanne na nwanne isi ọnụ mana asị m gwa ụnụ lee n'anya ọfụma ka ụnụ fụ ihe a na-afụ emekwala mistake ihe ọbụla bụ ihe iji as power zoo ya ezo ya bụrụ secret sọsọ gị onye ị ga-agwa secret agwụchala sọsọ onye ịma ebe ebe ahụ ka ọsọ ụnụ na-eje ị mara secret gị onye ị ga-agwadebe ya bụ onye ahụ ịma na ọ gaghị eli ekwupụta ya ọ fenaha onye ahụ ekwukwele ya maka ha ga-abịa baa ụnụ n'ime ma ndị ụnụ na-ezi ozi ka a jụta ha ọnụ ọ ga-adịziri ha easy ịbatazi ụnụ ime mgbe ahụ efinishi ụnụ a sị na a ga-abakwa ma ụmụ igbo ndị na-emegasị ezigbo business ha ga-abịa họta ndị ga- a a ga-arụbasị n'ime ha ka ụnụ lose a lot of mo- that is, ka ụnụ lose ọtụtụ ego on the business mepee anya fụ ihe a na-arụ mepegodo anya mmụọ sị m gwa ụnụ hapụ na ebe a jewe na ebe nwanne ụnụ nọ ebe ahụ ka ụnụ ga-esi ala ebe ahụ ka ị- ka ka kịta o o jidogo ya na ikere ife elu ebe a ka ijele kwuru emena mistake asị m emena gịnị Mistake. asị m emena gịnị asị m emena gịnị Mistake. ka m kwụsị ebe a setụ Stephanie.
ndị be anyị ekene m unu ife onyonyo ị na-afụ ugbu a bụ mmezu nkwa ya bụ nkwa nke nwanne anyị nwoke eze obi kwelu gbasara otu nwanne anyị nke nwunye rapụrụ ụmụ ejima ọ mụrụ n'ụlọ ọgwụ ma gbafere ọsọ ya bụ nwanne anyị nwoke eze obi emezugo ya bụ nkwa kirie ife onyonyo a ma tụsakwasị ozi a ka nwanne gị so fụ ya nwanne m kụọrọ m page a follow

ebe nwanne anyị nwoke a nwunye ya rapụrụ nwa amụrụ ọhụrụ na tichi ọzọ gbapụ rapụ ụmụ- ụmụntakịrị dị otu ọmarịcha ụmụaka dị otu a na nwunye ya rapụrụ gafee ka ọ tawa ahụ sọ nsị ya o metụdịghị ya n'obi ka ọ kwee maka ụmụaka a, sị enwere ike na di ma- di m nke a bụka ajọ mmadụ ma ọ na di m nke a kemgbe mụ na ya ji na-anụ na ọ na-emegbu m emegbu but ka m kwee maka ụmụaka a rapụ o metụdịghị ya n'obi ọ sịkwanụ na ebe ọ bịara ije ezi na ebe ọ bịara ije ezi adịrọ mma na ọgọ ya nwoke na-emegbu ya emegbu na nna di ya na-emegbu ya ife ndị a niile o nwere ike ọ bụrụ na o chechee sị na di ya mere nke a mee nke ọzọ ọ sị ka o kwee maka ụmụaka ya mana o chechara ive niile enwe n'obi ya, ọ dị ya mma ọ mịa ma ụmụazị ọ mụrụ ọhụrụ ọbara ya ụmụazị ọ mụrụ ọhụrụ rafụ ha n'ụlọ ọgwụ gbaa ọsọ ọ na-abụ m chegide ive na-asị onye ọ bụkwa mmadụ ka ọ na anụmanụ m chegidekwa na-asị anyway o nwere ike ọ bụrụ na ọ- ive na-akpa akpa kpafuru ya ma ọ bụrụ ma ọ na-enwe mental stress ma mental issue amara m echegidego m the thing sị na owu ugbu a nwekwa ive na ya yara anụ n'ụwa mana ego si otu ụzọ a sị na mma bụ onye enyemaka maka na ụmụaka atolite echi ọ bụgodị na m adịghịzi ndụ ma ọ bụkwa na m dị ndụ ga-ebi ogologo ndụ
a ga-agwakwa nwa n'ụdị ive dị otu a mere ọ ga-abụ ebi gị ọnụ na nyere ụmụaka ndị nne va gbapụrụ ọsọ ọ ga-abụ ebi gị ọnụ m na-enye va aka m ka ga-emekwa ive karịrị ndị ahụ ya dọbagoju ibe 500,000 nkwe na nkwa 500,000 nkwe na nkwa nke bụ 100,000 ego milk na pampers every month mmanụ 100,000 every month ọ bụla tụle mmụọ

otu a ka ọ dị ise ise ise Nekwe mma. nne zobi nwaanyị mara sọ mma ụtọ nwaanyị